Haigh, conas atá agat. Sa bhfíseán seo táim chun breathnú ar chéimeanna comparáide na haidiachta. Sin bunchéim na haidiachta atá in úsáid sna habairtí san óna 1 go dtína 4, agus feicfidh tú anois, i gceann soicind, roinnt samplaí de bhreischéim na haidiachta agus de shárchéim na haidiachta freisin. So sin an bhreischéim agus an tsárchéim. Anois, scríobh mé na habairtí seo amach arís leis leis an bhreischéim agus leis an tsárchéim a thaispeáint duit. So, b'fhéidir, Is í an bhean is lú í, ach tá sí níos dathúla ná thú. Ceart? So, ansin,

aidiacht. Is é sin, d'fhéadfaimid go bhfuil sí níos lú a rá nó gurb í an bhean is dathúla a rá. Seo atá i gceist agam ansin. So ní gá duit ach leagan amháin eile den aidiacht a fhoghlaim dóibh seo leis na céimeanna comparáide a chur in iúl. Anois an dara ceann ansin, ba é an cluiche ba mhó den bhliain sin agus is maith le daoine áirithe nó i gcomhthéacs nár bheadh sé ceart tuilleadh béime a chur ar an gcluiche agus nó tuilleadh cinnte a chur in iúl ansin agus é a chur ag an deireadh ach ní gá é a chur isteach. Ba é an cluiche ba mhó den bhliain so féach go bhfuil ba mhó seachas is mó in úsáid agam ansan. Tá sé sin curtha isteach ann toisc seo. An chopail san aimsir chaite. Sea. So má tá, más rud é go bhfuil an abairt san aimsir chaite, caithfidh na céimeanna comparáide den aidiacht a bheith san aimsir chaite freisin. Agus ní ba mhó agus ba mhó is ea an bhreischéim agus an tsárchéim san aimsir chaite. Ceart. Aon rud eile faoin gceann sin? Ó, sea, sea, sea. Nuair a chuireann tú an aidiacht san aimsir chaite bí cinnte agus séimhiú a chur ar na consain arbh fhéidir séimhithe a chur orthu. Um, is í an áit is deise í. So sin díreach sampla eile atá cosúil leis an gcéad ceann ansin. Sí an áit is deise í. Féach go bhfuil an aimsir ag teacht le aimsir na habairte. Agus dála an scéil maidir le 2.1 ansan. D'fhéadfá d'fhéadfá an abairt a chur san aimsir chaite le gnáthbhriathar freisin. So fuair sé an mála ba mhó. Nó fuaireadar

roinnt de na pátrúin ansin so tá a fhios againn go bhfuil an aimsir chaite againn ansan agus go gcuireann sé sin séimhiú ar an aidiacht. Chomh maith leis sin feicimid, agus dathúil, sin an U fada IL in úsáid againn, go gcuireann sé sin an deireadh sin ar an aidiacht. sea, ceann eile ansin so, uh, guta ag deireadh na haidiachta sin fanann sé mar atá sé agus tá réaltaín beag curtha isteach agam ansan toisc go bhfuil roinnt eisceachtaí ann agus taispeánfaidh mé na heisceachtaí san duit anois i gceann soicind amháin. Ehm, raibh aon phátrún eile ansan? Ehm, bí cinnte agus an aidiacht a chur san aimsir chéanna leis an

baineann siad le míreanna eile. Anois, taispeánfaidh mé anois roinnt de na, ó sea, rud amháin eile, is dócha, níor tháinig sé aníos ansin ach is féidir a rá, más rud é go bhfuil an aidiacht b'fhéidir tábhachtach in úsáid agat, sin aidiacht a chríochnaíonn ar, ACH, athróidh sé sin go AI fada. So sin is tábhachtaí agus níos tábhachtaí agus más uaigneach atá agat, sin aidiacht a chríochnaíonn ar EACH, beidh sé sin agat. Aidiacht a chríochnaíonn ar I fada, sin is uaigní agus níos uaigní agus mar sin de. Um, aon cheann eile mar sin, deacair. sin cinn a chríochnaíonns ar an a, i, r san agus athraigh sin go ra. So is deacra agus níos deacra. Sin na, sin na deirí rialta. So tá an U fada IL, tá an a, ch agus tá an e, a, ch agus an a, i, r agat ansan agus is féidir ansan na pátrúin san a leanúint leis na cinn rialta. Anois taispeánfaidh mé roinnt des na, na cinn neamhrialta duit. díreach lena thaispeáint duit. Álainn, sin áille, beag, lú, so seo beidh is áille agus níos áille, beag, is lú agus níos lú, breá, is breátha agus níos breátha. dian, níos déine agus is déine, dócha, so má tá dóchúlacht ann go dtarlóidh rud éigin, sé atá i gceist leis sin, sé níos dóichí, fada, is faide, Sin an chéad cheann eile. Fliuch is fliche. So bhí mo chuid éadaí níos fliche agus is é an t-uisce an rud is fliche ar domhan. Rud éigin mar sin b'fhéidir. gearr agus giorra. Ná, ná, ná bí ag smaoineamh ar, ar an ngiorria anois, bíonn ag rith thart sa pháirc. Eh, imníoch. Eh, imníoch. Imníche. Eh, láidir. Láidre. So, sé is mise an duine is láidre ar domhan. Táim níos láidre ná thú. B'fhéidir mar sin. Liath? Bhuel, is dócha go bhfuil duine nó beirt atá níos láidre ná mé. Ach déanaim iarracht. Leathan? Sea, ceann a úsáidtear go réasúnta minic níos leithne. Bíonn na cinn sin ar eolas ag daoine maith. An cuimhin leat an ceann seo? Níos fearr agus is fearr. Nó níb fhearr agus b'fhearr. Mór. Bhí an ceann seo againn. Sin mó. Olc. Sin measa. Eh, Ramhar. Sin raimhre. Agus saibhir agus saibhre. Bhí ceann eile. Ó sea, teo. Ó na sea, te agus teo. Anois, liostáil ansan agus mar san tá sé deacair cineál cuimhneamh orthu seo uilig, ach féach roinnt de na heisceachtaí atá ann ach go háirithe, breá agus te ach go háirithe, críochnaíonn siad sin ar ghutaí ach athraíonn siad agus céim comparáide den aidiacht in úsáid agat, tá an rud céanna fíor faoi fada freisin. Um. Roinnt fad sna céanna, cinn eile beidh taithí agaibh orthu, na cinn seo, tá súil agam, úsáidtear san go hana-mhinic, agus na cinn eile, b'fhiú duit iarracht a dhéanamh iad a fhoghlaim. Um. Sea. So, sin mar atá sé. Níos sin. an bhreischéim, an bhreischéim, gabh mo leithscéal, so tá na focail seo san baininscneach agus is sin so seo don aimsir láithreach agus an aimsir fháistineach agus is is sin an an tsárchéim Ina bhruith aimsir chaite modh coinníollach ansin tá níba agus. Is maith le daoine áirithe an dhá ghuth sin a tháthú leagan táite na míre seo a úsáid sin an bhreischéim arís agus ba.